ọ dụ mma ọ dụ mma ọ dụ mma nnọọ nụ na- nnọọ nụ n'agba nke ịtọ anyị na mmemme anyị kpọrọ omenala igbo ọ ka bụ m bụ maazị ifeanyịchukwu umennaihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ na mmemme anyị nke a kpọrọ ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo na nke ụbọchị taa omenala igbo ka anyị ji maka ya bịa em amaara m na ị ghọtara ihe anyị kọwara agbada ihe dị n'omenala ọ karịrị akarị agbada ihe dị n'ọdịnala ọ karịrị akarị maka ọ nọkwa na omenala ka anyị si wee ba- ba- bata na ọdịnala maka na etu ndị mmadụ si akọwa omenala omenala wụ ọdịnala omenala wụ nke a omenala ọdịnala wụ nke a anyị wee na-akọwara gị ya ka ị nwee ike ghọta ya nke ọma omenala igbo wụ etu ndị si eme ihe ha dịka anyị si kwubu na mbụ etu ha si ahazi ihe ha etu ha si were kwado ihe ha dịka ị bịa n'ịnụ nwaanyị n'ala Igbo dịka m si kọwabu na mbụ etu anyị si eme ịnụ nwaanyị mmemme ịnụ nwaanyị n'ala Igbo dị iche na etu ndị ugwu maọbụ ndị ofe mmanụ mmanụ si eme nke ha ọ kwa ya bụ omenala ama m na ị ghọtago ya ngwa ka anyị jebe n'iru ka anyị fụ ihe ndị ọzọ dị iche iche e nwere ịgba mmọnwụ ndị m jiri bịa n'ụbọchị tata eze erichaana ji ji ndị uga agụata na-eri ndị akpo rikwe nke ha ndị ezinifite rikwe nke ha ndị achina ndị umuchu ndị amesi wee richakwa nke ha okpuru ọchịchị ndị nọ na ngalaba agụata erichaana ji ha anyị nọzi tata bụ ụbọchị ụka ịgba mmanwụ esetie ịgba mmanwụ abatago aga m ewetara gị ya bụ ịgba mmanwụ dịka etu o si masị kwesị ekwesị adọbiri ya na nkenke na nkenke ka ị gbara anya gị krismas wee mara ebe anyị na-abatawa kịta abanye ugbu a anyị gbata ịgba mmanwụ anyị agbata ogene ka m gosicha gị otu o si were batakwuru na mmemme iri ji ọhụrụ nke so n'ofu n'ime omenala igbo e ji mara igbo ya ka m ga-eji chetara kịta ngwa ana m asị ka ị gaa n'iru ka e gosi gị ka ị gaa n'iru ka ị nọnye nọdewere m igwe telivishọn gị nso ka ị nwee ike fụ ịgba mmanwụ nụwa na etu na etu a ga-ewetakwara gị ndị dị iche iche ajọ ọfịa ajọ ọfịa nnewi nke mm, mm, nanka ịgba mmanwụ uga ịgba mmanwụ amesi nke akpo na ndị ọzọ dị iche iche ebe ndị niile anyị jere n'ọgọst nụwa na ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ agaghị ewetara ụnụ ugbu a ngwa gaanụ n'iru ka ụnụ kirie ụnụ na-ekiri ihe anyị na-eme na-adị ụnụ mma nchịkọta anyị na-achịkọta na-adịrị ụnụ mma ụnụ nwee ike na-ebinyekwa akara na sọskraịb na sọskripshọn anyị na YouTube ị taịpụ na YouTube ije ebe a pres saachị Ifeanyị Umennaihe ị pịnyere anyị aka ebe a kpọkam anyị nwee ike ọ wee wuru nkwado pụrụ iche ị na-enye anyị anyị ga-eji na-aga n'ihu ewetakwara gị ihe ọma dị iche iche si na omenala Igbo ilu Igbo na nkọwa ya wee na-abịa deemenụ

ọ dụ mma ọ dụ mma anyị awụchikwana anyị aṅụọna mmiri omenala ka anyị ka na-ekwu banyere ya omenala chetakwa na ọ ka bụ m bụ maazị ifeanyịchukwu umennaihe ee mba

ọ gịnị bụ omenala ị zago nke gị jekwe n'akara wasapụ anyị jee ka ị zaa aj- ajụjụ a Za- jekwe n'akara kọmentị anyị ka ị zaa ajụjụ a jekwe na yutubu anyị ka ị sọskraịbụọ na ihe mmemme anyị nụwa ee anyị kpọrọ ilu igbo nkọwa ya na omenala igbo jee ka i je binye aka na sọskripshọn gị aha ka ị nwee ike na-enweta ihe ndị a niile ihe anyị jikọrọ bịa karịrị akarị n'ime this week ya n'ime week a anyị banyere ihe nchịkọta ihe a ga-egosi egosi na ihe mmemme anyị jere eje karịrị akarị ịgba mmanwụ dị iche iche ndị anyị jere ogene dị iche iche ndị anyị jere eji akwalite mmemme omenala eji akwalite ihe gbasara omenala ọ karịrị akarị ya bụ omenala ka anyị ji maka ya bịa n'ụtụtụ nụwa wee jụọ gị gịnị bụ omenala ị zago ana m eche gị na akara wasapụ anyị ana m eche gị na kọmentị yutubu nụwa ka anyị mara ihe wụ ihe a kpọrọ omenala ee dịka anyị na-ekwubu na mbụ ma na-akọwabu a bịakwa na omenala ome na ala ihe nke ahụ a na-eme ejiri mara ndị ọ dị iche na ọdịnala a bịa na ihe dịka ọdịnala gịnị wu ihe a ga-eji ga-asị na ọdịnala na ọ wụ ọdịnala ya wụ a bịa na ọdịnala o nwere nkwenye dị iche iche ma e si na omenala pụta banye na ọdịnala dịka ndị Igbo na-asị kedu ihe wụ omenala ka ihe wụ ọdịnala ọdịnala dịka ọdịnala a ga-asị kere mmadụ nwere ike ịsị ka ọ kọwaa ọdịnala dịka ihe ndị ahụ dịbu adị n'ala Igbo ihe ndị ahụ dịbu adị n'ala Igbo dịka etinye etu m si wee were echichi ichi ọzọ wee maa atụ echichi ichi ọzọ dịbara n'ala Igbo ya bụ ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ age long tradition ọ dị gboo ọ dị gboo ọdịnala wụ ọdịgboo ee na-abụ ihe dịka ịbịa n'ọdịnala a bịa n'ihe dị n'ọdịnala e nwere nsọ ihe a na-akpọ nsọ nsọ dị iche iche ee na ịbịa n'ịkọwa ihe dịka ọdịnala nsọ dị iche iche dị na ọdịnala a na-asọ asọ n'oge gboo na-abụ ihe dịka nsọ ala nsọ obodo nsọ chi onye ụwa nsọ mmụọ nsọkwa ihe mmụọ nsọ mmiri na nsọ mmadụ ihe ndị a niile bụ ihe eji mara ọdịnala ndị Igbo kwenyekwara na e nwere ihe a na-akpọ ọdịnala onye ahụ ihe eji mara ọ pụtara ihe ọdịgboo dị n'ala Igbo ha ga nwere nke a na-akpọ agwụ mgbo ngene ojukwu elu ala wụchazi ụzọ arụsị dị iche iche ndị nna nna anyị ha na-efe oge gboo ndị aha bụ ọdịnala ihe dịbu n'ala tupu anyị abịa ị na-aghọta ya ya mere a sị na agbaju otu ohu ajawa amakwa m nke m ga-ekwu ịtabi ile ọ dị ka m ga-eje dọbiri ọ bụrụ ofu ogene ka a wee kene ofu ogene were nwere aṅụrị ee ya bụ mmemme omenala Igbo nke anyị batara n'ụbọchị tata ee nye anyị nkwado pụrụ iche i jee n'akara YouTube gị ị sachịa ya were ya afọ akara searching taịpụọ Ifeanyị Umenna hit enter ị banye ahụ ebe ahụ ị fụzie ihe mmemme ndị anyị meburu gboo gboo ndị anyị ka na-eme ọfụụ na ndị anyị ka na-eme eme ịkwado anyị n'ụzọ pụrụ iche site n'ịpị ihe a na-akpọ subscription gị kpọnye kpam ide akara ma ọ dị mma ma ọ dịghị mma e nwee etu o sizi akọrọ ya e dozie ya gbazi etu ya kachasị mma ị kọwara anyị n'ebe comment anyị nọ ọ nwekwana ihe ịkwado anyị nke ọma site n'ide ihe dị mma ndị mmadụ ga-ege ntị wee nụ sị na nwatakịrị enụwa nwoke enụwa ọ na-agbanịkwa na-enye anyị nkwado enụwa zuru oke ee omenala Igbo ka anyị ka nọ n'elu ya Perikoma na-enye m olu na ntị echiro m ana m anụ ihe ị na-ekwu otu a ka ọ dị

ọdụmma ọdụmma ọdụmma ọdụmma ehe eji m n'aka nke ọma nke ọma na ya bụ mmemme masịrị gị ya bụ ịgba mmanwụ na oge na aha masịrị gị nke ukwuu ya bụ mmemme ndị a niile achịkọtara gị n'ụbọchị tata masịrị gị nke ukwuu ee ee ana m ekene gị gị nwa wepụtara oge gị sị ka ibinye aka ma nwee mbinye aka na sọskripshọn anyị taịpụọrọ anyị ma laiki ya mmemme anyị ee ana m ekene gị gị nwa ee gị gị gị gị ana m ekene gị pụrụ iche ana m ekene gị ebe ọ pụrụ iche ee ana m ekenekwe ndị niile bụ ndị dị iche iche na-eweta mmemme na omenala gbasara omenala igbo iji akwalite asụsụ igbo iji akwalite omenala igbo na mmemme YouTube anyị unu karịrị akarị unu na-agba mbọ o nwere nwata ibe m bịara na-agụ agụmagụ dị iche iche na ya bụ akara na ihe YouTube ee a bịa na Trinity ọ kọwara gị etu esi wee dị n'ihe mmemme a gaji ime n'izuụka n'izuụka na-abịanụ ma ọ bụ ndị ọ ga-achịkọta gị n'ime izuụka anụwa a ga-ewetara gị kpọtụrụ gị aha nwa nwa amadi nụwa na ndị ọzọ dị iche iche na-akwalite mmemme asụsụ igbo ndị ọzọ na-akwalite mmemme ilu igbo ndị ọzọ na-achịkọtakwa ilu igbo nkọwa ha nakwa omenala igbo na ngalaba YouTube dị iche iche ana m ekene unu ọ ka bụ mụnwa bụ onye nchịkọta nke mbụ na mbụ maazị maazị Ifeanyịchukwu Umenna ihe na-asụnụ ka ọ dịbazienụ ndewonụ
onye chọrọ nke oge kwadachi onye ji gị amụ ije ọ ya adalịlị ngwọlọ ọfọ tigbuoru ụga ajọ mmadụ ana m eli elu gị ndị ilo ọkụ na osisi foro ga atụ nkwe ufere ma dịrị ihe ọkụ na onye jụrụ ife iji wee dị ọrịda na-eme ido ịbịazie n'ụgbatịpụ aka gị ihe ọ gbara ufio niile odogwu iro na asị na-egbu ana ọfọ na ogu enwerọ mkpochi onye ma na alụ ka ị ga-abụ ọgalanya